mbava ndi anthu akuba mudziona anthu ambiri amene amakhala busy kumauza achinyamata azimutukwana zaumbava ndi ndi anthu oti ndiolephera ntchito ndi mbava akuba zimanyasa are you sure munthu ungamanamize a president kundapanga chatu nanena kwena president sali pa social media anthu mmangowanamiza a president nde ife tikayankhula mwana amene uja ndi wa mwana eh mwana amene uja ndi wakuti eti ni apanda apa mkungodya mmakwanumu muli phe zinaso nzofuna za abwana a cabinet sanapange reshuffle teno la abwana a cabinet apange reshuffle akatengaso mavuto ena kuonjezera pa mavuto ena nchani chimene apanga abwana chicha momwe apanga reshuffle cabinet inu ndimanena inu ndimapereka example ine kuti ku Malawi kuno kuti muli muli ndi minister of gender tandiuzani kweni chimene amapanga eh ndimapereka example za maminista ena muti a minister of homeland security za nyumba za apolisi zili pati zinthu ngati zimene zija president kumangomunamiza mumamva bwanji koma maminista inuyo mukamamuona president uja anthu akumutukwana pa social media inuyo zanu zinayera ana anu munaphunzitsa kale sukulu ena ananu ali m'ma Kalibu Academy ali ku Kamuzu Academy tsogolo munapanga kale eti ngatinso kuti ndi maministanso nde kuchipani kwathukuso nde zero pa ten minista wanji umakhala ndi tempa minista wanji bp kumakwera minista Minister basi angamakhale busy kuti wakuti umandinena wakuti. Are you sure? Minister m'boma akhoza kukhala nthawi yomati wakuti amandinena? Ah, guys. Inu, minister kumakhala nthawi yokangana ndi munthu ndithu kakakaka pa message. Minister? Ayi. Abwana ati mumalakwira guys anthu palibe chimene ma minister ndipo minister amene lo 20 lo 100 akhoza kupanga zanzeru ma minister awo inu ndimene ati nkhani ya fetereza ineyo fetereza weniweni wa NEEF weniweni weniweniyu achita kukanika kupereka chabwino ino achinyamata ambirimbiri amavina kuchipani kuja toti kuti ndi ma bona fide ku blantyre ku kasungu ku Lilongwe kuno ena ma bona fide oti ukawaona uniform achita kuvala yothimbirira kuvutika kuti apeze uniform iyi anthu ngati a Peter ajawa tinapempha kuti tathandizaniko kumbali ya NEEF NEEF mukuti mini muti munthuyo akaloze puloti munthu NEEF-yo atafuna akakongola NEEF-yo akagule puloti akaguleko dimba adzaloze kuti boma la mcp likulamula ndinagulako ichi mukuti akalo atengeso akalozeso chongo chongo dzake letsona akalozeso chinthucho akaloza chani munthu alibe olo dimba eh? anthu ndiye mumalakwira mumalakwira abwana aja taoneni mmene zichitikira kuti nyumba za polisi zosamangidwa kwa bwana nkumalimba mtima kumayankhula mpaliyamenti moti inu ma mp a mcp mulibe manyazi inu Moti ma minister mulibe manyazi. Komatu soon ake tidzakutukwanani nonse tikukuuzani. Zimatipweteka. Chifukwa ife a Chakwera aja kutuluka m'boma ife tilibe kokadya, ife tilibe thandizo. Ma minister enawa nde mitu yawo sigwira. Kaya akupenga, amakhala busy kumakangana ndi anthu m'ma whatsapp. Nde ife timaona kuti bwanji tizipanga thandizo la a Chakwera osati la ma MP kapena ma minister enanu chifukwa mitu yanu sigwira ntchito. Fo minister wanzeru ine sangamakhale busy kumanena kuti wakuti amandinena ndipo zimandiwawa. Are you sure? Ah, inu moti mmene amayankhula abwana parliament muja mumakhala ngati mumawakonda wewewe kumaomba mmanja muzora bwana mumanamiza mmamva bwanji koma abwana aja akamatukwanidwa pa facebook paja nkumayankha ana anu ali sikulu zabwino ana anu ali mma air condition ife tizivutika kumakadifenda pa facebook paja mukachoka pamenepo mudzikapana mahule ndi mulinga chisimu mwalo akachisimu koma akatenga munthu woswese yakuti akagwetse munthu wakuti ndino anthu momwe akatenga chipani chinaja kuti akagwetsa anthu aja akadzanga wina adzaisiye mcp adzakuthawani Eh? anthu a president simu- ndipo amene amakonda achakwera ndi anthu ochepa ndipo aminista ndi achakwera simumawakonda ndinu aboza mukukhutitsa mimba zanu ndi ana anu ife tikakumana ndi ana anu aja tidzingowatukwana ana anu aja tidzingowatukwana tikakumana mumashoprite timwana ndi mabodyguard akashopa zinthu kaya mchipiku mu tizawatukwana tidzafika pomawagenda ndi legeni tikuwuzani ife palibe chimene mukupanga inu mcp inasiya kale kale kukondana kale ndime tinangotenga boma mene kunali chikondi kuchipani panopo chikondi chinapita kuti ndekuli makampu makampu sakutha makampu aine timu wakuti ine timu wakuti ine timu wakuti sizikutha sizikutha moti dzulo ku parliament anthu ambiri anapulumuka kuti simthandiza kwa anthu chifukwa kunagwa mvula naiyo tiziko mweyo khristu mvula izingogwa daily daily moti mukhoza kumanamiza president anthu ambiri amadana ndi zamba ine pano panavitsota amayi aja alibe vuto anthu amadana ndi colleen zamba mbava za anthu maminista oyipa mfiti papatisa maminista ena amene amadana ndi colleen zamba uja kwambiriso timazi timakudziwa soni mfiti za anthu mumafuna kuti colleen zamba asamayankhule fo ndinu akuba mumamuganizira bwanji president uja koma mumamva bwanji president akamatonda ndi mulingo ayika masera achakwera ngati mumawakonda mbuzi za anthu inu Ah, palibenso minista amene tinganene kuti bola ministayi palibe nonse akuba mbava simumamukonda chakwera muli busy pano pa kampeni ya 2030 kuti achakwera akadzamaliza period yawo iyi ya 10 years mwina adzatenge mpando muona ngati adzakuvotereni ndani ine chimene ndikuona anyamata anzanga achipani maminista amene ali ndi maimba ali akuyimira kuti mwina ena anayimira kau mp tiyeni tikagwese chimene tikungonenera chitidwe nkungowagwesa akhale maminista asakhale ma mp basi koma koswesa kuti ngopanga zaphindu anthu tiwagwese simple komanso amene ali khansala kuti sanapange zinthu tiye tigwetse amene ali mp sanapange zinthu tiye tigwetse titenge anthu anyuwani tiye tigwetse chidwe anthu tingowalanga choncho pa ground tikagwese ma primaries nkhani yatha Mhm. ndiyankhe nkhani ya azamba ndiye ndikuwuzeni mmene zimakhalira mwina simudziwa azamba alibe vuto ngati ku opc do you know nkhani zina za- zinthu zina amalemba ndi Sean kampondeni ku state house Sean kampondeni amati azamba akalemba zinthu Sean kampondeni zinthu zija amakaziunikira ku state house Mwandimvetsetsa? Akaziunikira zinthu zija then ndipamene zimapita kwa president. Zinthu sizingachoke sizingangodutse zisanadutsenso kwa Sean Kampondeni. Azamba sanaononge dziko. Anthu amene mumayankhula kuti azamba aononga dziko, dziko aliononga mwa njira yanji? Kodi inu minister of health ndi mwana? Ineyo andipatsa ntchito as a minister. Zitheka bwanji ineyo ntchito yanga sindikuyidziwa? Mukumbukira achi- achi- atapita kwa Chilembwe Day adalamula kuti kupitidwe ambulasi. A Khumbize Chiponda sanakasiye ambulasi? anakasiya ambulasi kumene kuja tsono chipatala amanamiza bwanji president kuti amanga chipatala tete tivomerezeni zalakwika shoni kampondeni ndiso amaitenga songa state house ndi yake ndiponso ngati kuli munthu amaononga zinthu zambiri ku state house ndi shoni kampondeni ndiponso ngati kuli munthu amene wapolosa president ndi shoni kampondeni one kudzimva two kudzitamandira ngati kuti dziko lino adalitenga yekha ndi kunyumba kwawo ndi family yake izi nde muzidziwe osamangoti azamba azamba muwasiye apumeko osamangoti azamba azamba alakwacha so amene apanga sota kuti umeneko ndi shoni kampondeni pena mudzikamfunsa shoni kampondeni osati azamba mulimbana bwanji ndi azamba amene kamukuti akulemba pa facebook kuti azamba zilibe ntchito ena amatenga maudani opatsirana aonorarani ena anayamba kulemba za azamba kalekale osamangoti azamba azamba alakwa chani Inu amayi a Jeffa kodi azibambo ena amalowa ku inbox kumawauza kumawauza anyamata zina azamba kuti alakwacha takambanikoni za Shoni Kampondeni mwina simmadziwa ntchito ya Sona akazilemba lemba zana zimapi zimapita kwa Shoni Kampondeni Shoni ndi amene amaunikira nkhani ija Shoni akayiunikira nkhani ija pamene imapita kwa president zamayankhula do you know kuti a president zimamayankhula amakhala kuti walembera ndi Shoni inu kumalawi kunoku ife tikugula sugar eh? Three- mwina 4 tikuweka mtengo wa 4500 ufresh tikugula 1000 pamene munthu akumudzi shu- shu- ufresh yemwe amachapira yemwe kutsukira mbale yemwe kusambira funso nkumati kodi shoniyo samaona kuti zinthu zikudula inu ngati mumutulutsa president mumapita kumakawauza anthu kalembetseni akudutsa mumsewu muli ma queue ya filling station momwe muli anthu akanika kuthira mafuta mafuta kulibe nkumati nzeru zilipo ku state house ko Inu fii olo kumalawi kuno kuna alibe mwamuna okwanitsa kumutulutsa president ulendo naye kukasungu kuti adzikayankha kuti tikalembetse tete tikalembetseni nkumati nzeru zilipo poti boma ili aliyense akupanga zake minister of trade amapanga zake minister of agriculture amapanga zake minister of tourism minister of health aliyense minister of gender amapanga zake apart from nonsenu maminister nonsenu kupanga ndalama osamangoti azamba tete nkonkoni za anthu enawa shoni kampondeni ndifuna ndikuuzenkoni nkhani ya sona mukambeko za shoni zimamayankhula bwana zimene analemba shoni kodi panalibe njira yoti akajambule anthu nchifukwa timanena kuti penanso media ikanadzuka idzipita kumakajambulako zitukukozi zina hmm? mudzipita kukaona kazinthu osati muzingoti zamba zamba tiye tidzipita tidzikaona zitukuko azamba alakwacha mukanapita kuona health yo kuti odana anapangadi khumbizeyo osangoti azamba azamba amayendera zipatala azamba amayendera maofesi azamba amayendera mashopu azamba alakwa chani Ah, tiyeni mukalimbane ndi shoni zamayankhula president analemba zimenezo ndi shoni kampondeni azamba asiyeni please aa azamba monse munayambira kuwanena muja ena ndimakira kuti maana kuti adzanyoza azamba adzatukwana for the why ndi minister ambiri osalimbana anthu aku trade bwa muti muli ndi masankho muli ndi masankho september sugar nde ali pa 4000 masankho mukapangira kuti kumangoti boma ndi lomweli pamene zinthu zikungokwera day pano pa nyumba za lendi zakwerakwera nkumati muli ndi masankho september mulimbana ndi zamba mukatsitse sugar ko thumba la chimanga pano paka 80,000 mulimbana ndi zamba mukatsitse chimanga Minister of Agriculture za neef zili kuti za feteleza zili kuti? Mungoti zamba zamba osakatsitsa feteleza mtengo bwa? Osapita ku maminda ko mudzikayendera anthu akumakwanda ndalama za neef bwa? Munthu alibe olo puloti afuna tenga neef kuti akagule puloti mumuuze kuti awo apereke chiongola dzanja nde achitenganso kuti munthu amafuna akapereke neef? Tapitani ku state house mudzikalimbana ndi Shoni Kampondeni uko. Shoni akupanga chani amaona ngati state house ya kunyumba kwake kodi? Tapitani kwa shoni mukalimbane ndi shoni ku state house zimene amayankhula a president anaimba ndi shoni osati azamba. Azamba amalembera a president mesa amalembera ndi shoni kampondeni. Inu zoti kunja kuno anthu akugula ifresh 1000 mukuziwa inu. Aaa.